cantonment egbe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment ana m ayọ ha biko can you please tie my eyes achọọ m ka onye ma onye m bụ fụ m ma ọ ka m fụ onye m ma ka a hapụ ịgbagbu m the truth is that I don't want to die and ihe na-eme eji agbagbu mmadụ bụ akpụta gị ị fụ onye ị ma ọ gbagbuo gị m sị biko m sị biko biko na unu mere m ebere unu kechie m anya I was the one begging them ha kechie m anya ekechirọ m anya a sị m mepee anya na kampụ m mepee afụ m more than 100 boys bu egbe afụ m eji m anya m fụ ọnwụ m enwe ndị jicha mma na ọmụ n'akụkụ anọzi m ona na-eche ka e were mma asị m na a ga-eji mma gburie my skull ihe m na-echezi bụ asịgo m chineke ekpere ahụ m kpe asị m chineke otu o si masị gị ọ bụrụ na ọ tata bụ July 30 ga-abụ my last day on earth m sị chineke ọkwa ị ma na enwe m nne nne nwere ofu ụkwụ ọkwa ị ma how we struggle biko m sị chineke nedo m my mother anya ụmụnne m console ha one ọbụna o si dị to the glory of god anụ m ene anọ m one a anọtụ ọ na-elerizi egbe n'enu close range anọkata m chebe ọchị n'ime obi m asị m chineke na ọ bụrụ na ọ gị ka m na-akpọ i want to see myself again in Enugu State asị m chineke na ọ bụrụ na ọ gịnwa ka m na-akpọ enwe ndị sị m gosi ewere m phone m niile kponye ha do you know na ewere nke moto m onye ọbụla ma na ihe m na-anya bụ Toyota Tacoma asị m ha biko can you take my Toyota Tacoma e, moto m nwee security mụnwa mechiri anya jee gosi ha security dị moto sị ha biko unu o nwe ike iburu moto a ka m were ụkwụ gbapụ ụzọ jee maa ka m ga-esi nweta onwe m n'Owerri naba I surrendered my moto I surrendered phone m niile sị ha nee password phone m niile were phone m niile buru my moto rapụ m nna chineke dị egwu unu ọ ma na onwerọ onye metụ m aka n'arụ ị ma na onwerọ ofu onye ka m mepere anya m fụ na half of ndị ndị kidnapụrụ mụ ma onye m bụ ha na-asị onwe ha na onye a bụ Okwuluọra ndị igbo na onye a bụ ezigbo mmadụ na onye a na-enyere ndị mmadụ aka ihe niile a nọ n'Umuaka n'Umuaka na Njaba local government area of Imo State enwerọ ofu mkpụrụ onye metụ m aka n'arụ ana m agwa gị eziokwu ha were ego niile m nwee ha kpọrọ m jee na pos i was taken to pos wekọrọ ego niile m nwee even ego niile ahụ m nwee eji m obi m niile wee nye gị ya ewere m ego m niile nye ha sị ha biko buru unu moto m unu ewere ego m niile buru unu moto m chiri foonu m ofu ihe ka m na-ayọ ha asị m ha biko meelunu m ebere abụ ihe niile a bụ ndị Igbo please ndị a abụrọ ndị awụsa fulani ị ma ndị be anyị na-awọrị onwe fa oge asịkwe m na fulani adịghị eme ihe n'ala igbo ndị kidnapụ bụ ndị igbo ha niile na-asụ imo steeti ọ bụrụ na o nwe onye nọ there na-abụrọ onye imo steeti ma na onye bigo na owere ma ọ bie n'imo steeti na-asụ imo steeti ihe m na-eche bụ ka a kụọ m ihe a bịa tukwuba anyị n'ana a sị na kọmanda ga-abịa a sị ka onye bụ onye isi my driver sị na ọ mụ bụ ọga mc charlie sị na ọ mụnwa bụ ọga the other guy sị na ọ mụnwa bụ ọga a kpọrọ m jebe somewhere ti mụ na ọkada you can imagine ebe onye bu gị na ọkada nya egbe n'olu nyara egbe n'aka onye nke nọ gị n'azụ nyara egbe ọkada ịtọ ọzọ ihe m nọ na-akpọ blood of Jesus have mercy on me ana m ekwu ya n'obi m blood of Jesus have mercy on me blood of Jesus have mercy on me blood of Jesus m sị chineke na ọ bụrụ na o nwe chi ọzọ m ma ya azana m ọ bụrụ na ị bụ onye igbo ebe ọbụla ị nọ nsogbu dị egbe m fụrụ yesterday ndị bu egbe a bụ ụmụ okorobịa some of them atọ m ha atọ egbe a ndị a ji n'aka kee ka a ga-esi nata ha ya ebe mụnwa bụ okwuluọra ji pụta alive onye ọzọ ji ọ pụtakwa na alive ndị a na-agwa gị nwechaa kampụ onye ọbụla bụ onye ụmụaka gwa onwe gị eziokwu ụmụaka bụ ghost town ndị niile bi n'ụmụaka agbafusigo there is no way you can ezi ndị nọ n'ụmụaka bụ few people na-eme pos and ha nọ there whatever happens they take anọ m there na-ekpe ekpere e buru m bupụ jee weta ego niile dị na akaụntụ m even oge m bata na owere yesterday ihe m ji na akaụntụ m bụ 2000 naira ọ bụrụ na o nwe onye chọọ inyelu mmadụ aka kịta ọ bụrụ na ị na-achọ to help me before ọ kịta ka ị ga-help m because echeki bp m na bp m dị very high e were ego m niile the truth bụ na ndị a bụ kidnappers ka anyị gwa onwe anyị eziokwu adị m asọ mmadụ anya chineke sịgodi na ụnyaa ya bụ my final day so be it one thing must kill a man ndị kidnapụrụ m ụnyaa bụ ndị igbo you need to know this ndị awụsa na-akpa mkpamkpa n'ala igbo mana ndị mere nke a bụ ndị igbo ndị kidnapụrụ m bụ ndị igbo ha niile na-asụ imo state and ama m na ha na watch video a